ị mara many of you na-afụ m na social media amaghị m ọfụma anya ụnụ ji afụ m na this social media abụrọkwa onye m bụ na ife eh, mụ na gị mekọ ife ego mụ na gị mekọ ife na ife ị ya-asị na ịmụọ na an honest man like this ka nọ n'ụwa m sị gị na ife a bụ yes ma na ọ yes m sị gị na ọ no ma na ọ no ị bata na my family now ndị okenye ruru 100 years m kwuo okwu m sị ha dọ n'ala ha na-adọ n'ala m sị ha kwụrụ ọtọ ha kwụrụ ọtọ ndị ruru 100 years because ha ma na ife ọbụna si m n'ọnụ pụta na-abụ eziokwu ị sị na asị ka m na-atụ were my picture jee na my family jụọ ndị family m who is this guy they will tell you who I am m sị gị na ife ahụ black ma na ife ahụ black m sị gị na ọ blue ma na ọ blue adọọ m ebi ndụ corner corner because na mụ na gị adị na mma mụ na gị adị na mma ị na-eme ife ọjọọ ana m akụrụ gị aka I don't live that kind of life mma agwa gị na ife ị na-eme adọrọ mma reason m ji ekwu okwu a bụ yesterday ebe 11am ka phone m bido na-ring m pick m chee na ọ ndị business because that time wụ time m ji eme business anything 11am till 6 6pm ife a time m ji eme business I don't attend social media that time so phone m na-ring by that time m pick a sị m na anụ na akwa apụtago na akwa apụtago m sị biko na ife a time m ji agba mbọ na m ejighị akọ akụkọ social media onweghị ego m na-enweta na social media ebe m na-enweta ego m ji eri eju afọ agba moto ebi my life bụ na my business so ruo ka m batara ya ebe 6 i have to make call ka m confirm ọ na na eziokwu na akwa apụtago m kpọọ ọka ọ bụrụ na akwa ka nọ na detention any news ọ bụla ị nweta hụ na this platform believe 30 percent mgbe e mere akwa arrest epost m ya na this platform ndị mmadụ na-akpọ m na ọ fake news fake news bla bla bla e mechaa ọ bụrụ eziokwu now ana m agwa ụnụ na akwa apụtabeghị mmiri na-eri akwa na detention a na-eme investigation akụkọ a na-apụta kpebelụnụ akwa ekpere akụkọ karịrị and ọ bụrọ ife m ma-abịa kwuwe na social media ife m nụrụ abụrọ ife m ma-ekwu na this social media ọ na ị chọrọ inweta more information about what is going on in akwa na detention you can chat me on whatsapp m nwee chance I will reply you mmiri na-eri akwa ebe a ka mmiri nọzi akwa na detention akwa na-struggle to breathe mmadụ abịa na social media na-agwa ụnụ that akwa is out ị mara many problem ọ gwefere ndị a na-ede akwa is out ọ ha nwa bụ enemy akwa na-enwe how do you communicate with akwa number akwa dị off ị pụta na-ede na akwa is out how ụnụ nwa problem akwa na-enwe since e, e, e, e mere akwa arrest ị ma na all these native doctors ị na-afụ ha na akwa na-eri ego o nwebe ofu onye jere ọka ka o jee maa ka akwa mee ndị monista niile agbara ọsọ o nwe ofu onye jee jee pantị jee pantị akwa biri moto na-akwụ ya ụgwọ every month jee pantị erubeghị ọka mara ka akwa mere ife ọ nọ na soshal midia eme bụ ide give unu fake information mmiri a na-eri akwa na detention akwa na-efu efu ọ na-abịa ebe a na-ede akwa is out ndị a niile na-ede akwa is out bụ problem that guy na-enwe problem that guy na-enwe how many of you kpọgoro kpọrọ ọka ka unu mara ka akwa mere na-ayọ every morning ana m akpọ na-akpọ na-ayọ na akwa na-enyere ndị mmadụ aka ka a mara ife a ya-eme a sị na nsogbu na nsogbu a na-afụ na investigeshọn na na ọ karịrị inyere mmadụ aka kpere nụ akwa ekpere na nnukwu nsogbu dụ o if care is not taken hmm, ọkwa ị fụrụ all those moto afụ dị na garaji akwa gọọmenti nwere ike bịa buru ya if care is not taken ọ bụrụ na oke ite gị dị na shrine akwa ekwugo m ya bifọ jee buru ya hmm, katapila nwere ike ịbịa ebe ahụ kpebere nụ akwa ezigbo ekpere ndị dibịa niile ya na-afụ one unu ekweghị eje ọka je mara ka akwa mere mana akwa pụta ọ bụrụ ego unu na akwa na-eri akwa na-aghụ unu ego a na-aṅụkọ nkwụ akwa enwena problem unu ncha niile agbafusie ndị monista one unu ejebeghị ọka je mara ka akwa mere barịsta Ejiọfọ nọ na soshal midia kọpịa note kọpịa note kọpịcha na-eme expect ka o jee ọka ife niile na-end na soshal midia kee ife unu ji wee gbaara akwa ọsọ one unu ejebọghị ọka jee mara ka akwa mere sọsọ akwa nọ n'ọka na-ebu krọs ya ọ ife a etu a ka o si adụ ife mee gị ịmara ụdị mmadụ ịmara ụdị friends i nwe many eh, unu na-eche na na m heetiri akwa mụnwa bụ the person ma afụ m na-ata maka that boy because ama m mmadụ ole m fụrụ that guy nyere aka kịta na ndị niile adebere ahụ na ha na akwa na-erikọ ha agbana ọsọ because ha ma na aka ha adịghị ọcha ha ma na aka ha adịghị ọcha kpere nụ akwa ekpere anybody ọbụla na-ekwu na akwa apụtago that person wụ number one enemy akwa